Ndị Igbo ekele m unu. Ndị Igbo ekele m unu. Ọ mụwa Ugochukwu Ike Ogwu Benjamin. Onye a na-agbasa ozi maka asụsụ. Ma na redio ma na telivishọn. Through the dark it shines so bright. Ọ mụwa dere akwụkwọ a na-akpọ The True Origin of Igbo. Guiding me back to life. Ma dekwa ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche.

na 1212 AD ka a gwara ndị Igbo na a ga-ebute iyi n'ana Igbo ka arụ wee kwụsị e wee jee bute arụsị kata ma ibute iyi e wee jee bute arụsị ọ bụ eziokwu na ụfọdụ jụrụ ajụ ụfọdụ kwetara e wee jezie jee ebute ọ bụrụ arụsị E wee bezie n'arụsị a e butere bezie ifiwe ya wee gbuo ọtụtụ ndị mmadụ virgins innocent souls ndị na-enweghị ihe ha mere aka ha dị ọcha ụfọdụ arụsị ka e ji mmadụ 30 ụfọdụ 25 ụfọdụ 20 ụfọdụ 15 wee fiwe n'ana Igbo Ọbara wee tetọọ ana Igbo, ana Igbo ree na-esi isi. Ọ na-awụ n'ana Igbo, omenala Igbo, mmadụ nwụọ a kwaa ya. Anyị enwego ọtụtụ experience maka na omenala Igbo anyị ji site n'aka ndị nna nna anyị ndị Juu ịkwa ozu na ini ozu. ọ bụrụ na a kwaghị mmadụ e nighi ya gụọ akwụkwọ m a na-akpọ the true origin of igbo and her culture ị chọọ ịgụ ya online ị chọọ ịkpọ e meere gị waybill ya gụọ ya ma ọ denekwuo vidiyo ya ị ya-afụsị ya ma na vidiyo ị ya-afụ ndị ahụ e gburu na-enweghị ife ha mere m wee na-ajụ ndị igbo tata Unu ọ kwago ndị unu gburu wee fiwe arụsị dị n'obodo unu were chekwa na arụsị ahụ ọzọ ka anyị mata amata na Chineke nwere ike ịgbaghara anyị n'amaghị ama mana kịta ozi ọma bịagoro ndị Igbo nụchagoro ozi ọma wee tinyekwa isi n'arụsị ka m na-ajụ ndị Igbo unu ọ kwago ndị unu gburu wee fiwe arụsị ndị a dị n'ana Igbo dị n'ana gị n'obodo gị ị kwago va ị kpụgo arụ ajụjụ a dị oke mkpa ọ gbara agbụ ma rie nne ya bụ ka anyị gbasaa ozi a ka o ruo ndị igwe ndị PG ndị isi ndị ụka ndị niile ife niile dị n'obodo n'ala Igbo gbasara, ndị na-achị achị n'ala Igbo, ma onye ukwu ma onye nta kwesịrị ịnụ ajụjụ a maka na ife na-eme unu n'anya Chineke gọziri ndị Igbo mana n'ezie ife na-afịọ n'ikpeazụ a kamgbe a unu ndị ụmụaka anyị bidoro tinye isi na alụsị sị na alụsị bụ nke fa ya efezi na fa ya ejezi ụka mana ndị nna nna gị na-emebu arụsị wee ụka wee bịa fa wee hapụ arụsị jebe ụka wee baa ụmụ fa afa wee sị na ụka amaka na ụka dị mma na ụka amaka gị nwa pụtazịa sị na ụka adịghị mma na arụsị dị mma ka ụna chighe ajụjụ m na-ajụ bụ ndị a egburu wee fibe arụsị n'ala igbo dị iche iche n'ala igbo niile ebe ọ bụna arụsị dị n'o- ọ bụ na arụsị dị n'obodo gị ị ma na ajụjụ a metụtara gị Unu akwago ndị anwa unu akpụgo alụ arụ e mere maka na igbu onye aka ya dị ọcha bụ alụ n'ala Igbo. Nke m ka m na-ekwu, ozi e ziri m ka m na-ezi. Ndị Igbo, obodo niile dị n'ala Igbo, unu akpụgo alụ ndị unu gburu wee fibe alụsị. Unu akwago ndị unu gburu wee fibe alụsị, innocent souls, virgins. Unu akwago fa. unu akwago ndị anwa ajụjụ ka m na-ajụ o unu akpụgo alụ Hmm? i nwee ozi ị chọrọ izitere m na ekwentị ị ga-eji zitere m ozi i nwee ajụjụ ị chọrọ ịjụ m na ekwentị ị ga-eji jụ m ajụjụ ọ kwa ife a gwara m ka m na-ekwu ụmụ igbo Igbo, Igbo bụ Igbo ka m na-ajụ ma ndị unu gburu wee fibe arụsị ndị nna nna unu gburu wee fibe arụsị unu akwago va unu akpụgo arụ unu arụ emetere ndị agba ọfụụ ji wụbakwa na arụsị kịtaa anyị wee na-akwụsị anya n'ala Igbo taa chee n'ala Igbo taata o siri ike ịfụ ndị ka na-eri nri ugboro ịtọ ezinụnọ ka na-eri nri ugboro ịtọ ọ ebezi ọ bụrụ mmadụ ole ndị Igbo onye nke jee South Africa ọ kpatacha ego jee Ghana kpatacha ego a na-achụ ha ka a na-achụ oke ọ na-akpazi i jee obodo ị ya-abịa ị kpatacha ego i were ego nata n'ụnọ I ruzie ebe a, ị kpatacha ego, ị yịba ala. Ọkwa ọ na-abụ onye kpata ego, o buru ego naa n'ụlọ, onye jee nta, o gbute anụ, o buru naa n'ụlọ. Ndị Igbo na-emezi ha jee nta, fa ruzie n'ọfịa gbute anụ, fa azọbara anụ ndị nke ọzọ fa gburu ụmụ fa nzọ. I jee gbuo agụ, nne agụ nọrọ na-ene gị na i gburu nwa ya, ị zọbara nne ya nzọ. na be ya n'ime ọfịa be ya ọ ife ndị Igbo na-emezi i jezie obodo ọzọ ị kpata ego ị ya-eji ego naba bịa dozie anị Igbo ị nọrọ ebe ahụ isi ya aza ọ ife ịkpa ya so ọtụtụ ihe na-eme ndị Igbo wee na-egbuzi mmadụ ka a ga-asị na o nwere ife mmadụ bụ o nweghịzi ihe igbu mmadụ dị ndị Igbo ka ya ọ bụrọkwa ndị Igbo niile maka na egbubeghị m mmadụ abịa na ha eche echiche igbu mmadụ ma ọgụ ọ dara ya bụ na ndị a niile na-eme ife ndị a na-enezighị asọ ọbara oyi Ọkwa ya ka m na-ajụ ndị Igbo ajụjụ. Ndị innocent people e gburu wee fibe arụsị. Kedu ife a ya-emezi? Ọ ya agabazi na it's alright. Ihe ha akwa ha. Ihe ha akpụ arụ e metere. Ọkwa ka anyị mara ife na-aya anyị o. Ndị Igbo ka anyị mara ife na-aya anyị ka anyị chụwa ewu ojii n'oge tupu chi ejie. ekwukwe m nke m a tụọrọ ọma ọ mara a tụọrọ ofeke o fere isi tinye n'ọfịa